zinthu 6 zimene mwamuna wokwatira sakuyenera kuzipanga choyambirira ndiko kusampanga mkazi kuti akhale mzanu wapamtima kapena kuti tibwerekere chizungu chonena kuti bestie chomwe anthu ambiri tikumachigwiritsa ntchito masiku ano tikakhala zoti mkazi sitikumpanga kuti akhale mzathu pa china chilichonse bestie pa chizungu amene tikutha naye zakukhosi kwathu amene tikumasukirana naye amene tikusewera naye zimabweretsa mavuto ku banja lathu chifukwa pali azimuna ena amene amakakhala ndi mabesties kunja uh, amasankha kunena kuti uh, pali zinthu zina asamapange ndi mkazi wawo zinthu zina zimene zikudutsa mmoyo wawo asagawane ndi mkazi wawo komano apeze munthu wina kumbali kaya ndogwira naye ntchito kaya ndi munthu amene amakumana naye kwina kwake akapita nkumpanga kukhala bestie ndikumatherana naye zakukhosi Zimenezi zili ndi mavuto ake amene amadza chifukwa chonena kuti uh, munthu amene mukumasukirana naye kwambiri zimadzesa mwina nsanje kwa mkazi wanu komanso pamenepopo automatically mmakhala kuti pang'ono ndi pang'ono kamtima kanu mukukagawa pakati pa mkazi wanu komanso ndi bestie amene ali nayo so kukhala ndi bestie sizoyenera mwamuna wokwatira kuti azipange chachiwiri ndiko kuthawa responsibility Chinthu chomwe chadzetsa mavuto masiku ano kwambiri m'mabanja ndiko amuna kuthawa udindo omwe iwowo ali nawo. Udindo opanga provide pa banja komanso udindo obweretsa zina zonse zomwe zikusokera pa banja kapena chimene mkazi akusowa ndi udindo umene mwamuna ali nawo. So the moment tathawa pali an- ena amatha mwina kumalezera uh, and as a result tsiku likangocha uma- amanyamuka ndikupita kaya ndikubhala kaya ndikwina kwake kaya ndikubawo ndikumakangocheza ndi anzawo palibe wina aliyense amene akubweretsa zimene zikusokera pakhomo pamenepo and zimadzesa pakupita kwa nthawi azimayi akutenga role imene mwamuna amayenera atenge role ngati imeneyo taonapo azimayi akumakagona masiku ambirimbiri kwa Lizulu kukaoda tomato kaya kuti ndi kuti mabizinesi osiyanasiyana chifukwa akuyesetsa kuti atenge role imene mwamuna amayeneka kuti ayitenge and zimenezo zimabweranso ndi ma consequences ake the moment imene mwamuna wasiya kutenga responsibility yake chachitatu chimene mwamuna okwatira sakuyenera kupanga ndiko kupanga prioritize zinthu zina mwina ngati ntchito uh, pa expense ya banja lake the moment imene mwamuna wayamba kuspenda nthawi zambiri ku ntchito kwake amaspenda nthawi yochepa ku nyumba mwamuna ngati wagwira ntchito kwambiri akamabwera pa nyumba amakhala kuti watopa and akatopa chimene amafuna angodya pakhomo paja agone ndiyetu paliponso kumpanga deprive mkazi wako zinthu zina zimene iyeyo amafunikira kuti azipeze kuchokera kwa iwe nthawi yako imene amafuna ayipeze kuchokera kwa iwe and si mkazi yekha ana amafuna abambo awo pali ena amagwira ntchito zoti dzuwa lisanatuluke achoka pa nyumba kumabweranso pa nyumba ana atagona ana ndikumatha masiku osaona bambo awo zimenezi zilinso ndi ma consequences kapena kuti mavuto amene zimatha kubwera nawo chinthu cha namba 4 chimene mwamuna wokwatira sakuyenera kuchipanga ndiko kudula communication eh? Ku- kulumikizana pakati pa inu ndi mkazi wanu kucheza kukusiya pakupita kwa nthawi pali azimuna ena amangocheza ndi mkazi wawo the moment akabwera ku nyumba basi eti nthawi yakuchipinda basi kucheza kwake kumakhala kumeneko komano the moment akatuluka kupita ku ntchito uh, foni ijaso sacheza samutumiziranso even message pa, pa, pa whatsapp kaya ndi, ndi pati komano busy kumacheza ndi anthu ena so communication ikamapita nachepa nachepa zimenezi zimadzetsa mavuto mavuto ake pamene wina amayambano kufuna kuti apeze anthu ena ake ocheza nawo so let's make sure kunena kuti tisadule communication pakati pathu tikhale anthu olumikizana oyankhulana ma issues ena aliwonse amene akuchitika pa banja zimenezi zitithandizira kwambiri kuti banja lathu lidzakhale lolimba komanso munthu uja akakuonani inuyo aziona kuti ndinu chosowa cha moyo wake Aku- mwa inu akupezamo kena kalikonse kamene iyeyo akusowa cha namba 5 ndiko kusapanga neglect ma needs komanso ma feelings amene mkazi ali nawo pa inu pali azimuna ena amene kunkhani ngati zimenezi pali zimene mkazi amakhumba kwa ifeyo komanso ali ma feelings ake pa ifeyo zinthu zonsezi sitikumpatsa zimenezi ngati mwamuna wokwatira uku- ukuyenera kuonetsetsa kunena kuti sukuzithawa ukumpasa kena kalikonse kamene iyeyo akufunikira pachizungu pali mawu amatchula kuti kumpanga satisfy and mkazi akuyenera akhute right? kuchokera kwa inu apeze kena kalikonse kamene akufunikira kuti akapeze kuchokera kwa inu because the moment imene sali satisfied pa zimene ife tikumpatsa that's when amayamba kuganizira ma options ena komanso eh, ngati ma options enawo sakupezeka zimakhala kuti um, zikubweretsa uh, psychological torture right? kapena kuti emotional torture ah, maganizo mwake mumakhala ngati mwamuyika mukandende kena kake kakakulu kamene iyeyo pakupita kwa nthawi zimakhala zikumudya yet wayamba kuonda so let's make sure kunena kuti ma needs komanso ma feelings ena aliwonse amene mkazi timpatse chisakhale ngati chibalo chifukwa pali azimuna ena amapanga punish mkazi posampatsa zimenezizi chifukwa cha china chake chomwe walakwa izizi tizisiye pambali zisamakhuzidwe ndi zina zonse so let's make sure kuti tikumpatsa zonse zimene iye akufunikira kuchokera kwa ife cha number 6 chomwe chili chomalizira ndiko kumpanga compare mkazi uh, kwa anthu ena amene ali kunja kaya mwina ndi ex kumafanizira ndi mkazi wanu kumuona kuti ex anali better kusiyana ndi mkazi wanu or mwina mkazi wanu kumpanga compare ndi anthu ena kaya ndi amayi anu kuti amayi anga ndi amene amatha kuphika kwambiri kusiyana ndi iweyo or kuvala akazi a neba ndi amene amatha kuvala kwambiri kusiyana ndi iweyo so the moment tikangoyamba kumpanga compare mkazi wathu basitu pamenepopo you have lost it mkazi amakhala ndithu ndi chi um, magrudges mumtima mwake or chikwinini or nkhawa zoti um, akuona ngati kuti sakukwaniritsa zinthu zina zake so tatiyeni tisampange compare komanso tiyeni tionesese kunena kuti pamene iye akusokera timphunzise umenewu ndi udindo wa mwamuna ngati sakutha kuphika or sanaphike zinthu zina zake mmene ife tikufunira kuti zikhalire tiyeni timphunzise timuuze mmene ife tikufunira kuti zinthuzo zikhalire komanso kwa akazi tatiyeni timve ngati mwamuna wapereka dandaulo ngati limenelo tisaliphwekese tiyeni timve komanso timpatse zimene iyeyo akutani akufuna zimenezo zinali zifukwa sikisi zimene tinafuna kuti tigawane pa nthawi ino uh, potsatira video yomwe tinatulutsa uh, previously and panabwera concern imeneyo kuti bwanjinso mpange video yonena zimene amuna okwatira akuyenera apange ndiye ndalonjeza kuti um, mu video yathu yomwe itsatire tikambirana za kuyipa kokhala ndi bestie ndathokoza kwambiri chifukwa chofika pa nthawi imeneyi kuona video imeneyi ngati zikukusangalatsani zimenezi tatiyeni mupange click plus button ili pamwamba apa komanso ipangeni like komanso kupanga share tionane mu video ina zikomo kwambiri